n b'i fo kosɛbɛ adama ture malien n k'a fɔ bamanankan na maliden ne ye maliden ye n sigilen bɛ suisse yan nɔ a mɛnna kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min na n dɔnlen don suisse yan nɔ ka d'a kan n cɛsirilen don farafinw ka dɛmɛ la kosɛbɛ farafinjɛkulu ninnu caman bɛ yen nɔ eh, i yɛrɛ y'a fɔ sisan village africain ninnu ne de y'a a caman sigi mali mali mali mɔgɔw dɔrɔn tɛ ka farafinw caman fara ɲɔgɔn kan k'u ka sigi koɲaw ɲɛnɛbɔ yan nɔ k'u ka sigi ja n cɛsirilen don baara la kosɛbɛ n cɛsirilen don maliko fɛnɛ la maliko ka bon n ma mali bɛ se ka basigi cogo min na mali bɛ se ka ee, hɛrɛ sɔrɔ cogo min na o ye n ka n dɔnnen don k'a fɔ o ye n ka ee, o ye n ka wulikajɔba dɔ ye ne ye adama ture ye donc euh, ka bɔ ee, mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n ye buguninka ye mɔgɔ caman t'o dɔn nka ni zeyi na mɔgɔw mɔgɔw n'o dɔn k'a fɔ n faso ye yen ye nka n ye mali sigida caman kɛ donc o de tun don i ni ce aa an ye gouvernement min sigi jamana kɔfɛ eh, an b'a fɔ gouvernement eh, an bɛ se k'a fɔ fanga fangabulon fɛnɛ an y'o min sigi jamana kɔfɛ an y'a sigi de ka d'a kan asimi goyita ka fanga a banna ale yɛrɛ de ye a ka fanga kuntagala d'a yɛrɛ ma k'a fɔ ko marisi kalo tile mugan ani wɔɔrɔ k'o y'ale ka fanga bannen ɔ ko n'i da y'i don i bɛ bɔ n'i sen y'i don i bɛ bɔ n'i bolo y'i don i bɛ bɔ mais n'i da y'i don i tɛ bɔ e bɛ jagoya fanga la an kunna e yɛrɛ ko nin waati mana se n ka fanga bɛ ban n'o waati sera i ka fanga banna o kosɔn mali eh, sariyabondaw fɛnɛ y'a jira k'a fɔ a ka fanga banna ɔ i yann'o cɛ a y'a ɲini ka bɛɛ gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ ka politiki kumaw politiki lajɛw k'olu bɛɛ bali jamana kɔnɔ ka maaw caman minɛ k'u datugu o de kosɔn an ye lajɛ kɛ jamana kɔfɛ ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan minnu ni mali hami b'u la an ka sɔrɔ ka guvɛrɛnɛma sigi jamana kɔfɛ ka parleman sigi jamana kɔfɛ n'o ye jamana bulonba ye bulonba min yɛrɛ ni asimi yɛrɛ a tɛ se k'a ɲɔgɔn dilan cnt anw ta anw ta ka kusa ni cnt ye ka taa ka segin anw ta in na malidenw minnu bɛ tɔnw kɔnɔ minnu bɛ partiw kɔnɔ olu ka olu de caman sugantila ka na ka na don an ka parleman kɔnɔ an bɛ baara kɛ an tɛ sara an bɛ baara kɛ mɔgɔw bɛ réunion kɛ ligne sanfɛ mɔgɔw b'u connecte ka bɔ diɲɛ fan tan ni naani mais maliyɛnw sigilen bɛ yɔrɔ min na ani minnu bɛ mali kɔnɔ an bɛ baara kɛ ten donc gouvernement in sigila a kɛra sababu ye ka politiki baara jamanajɔ baara ka se ka a bali a ka jɔ i n'a fɔ asimi ka laɲini tun b'a fɛ cogo min na a y'a bali jamana kɔnɔ nka a tɛ se k'a bali jamana kɔ kan wa an bɛ baara in kɛ fo ka taa ka fanga bin ka d'a kan a ka binkɛnɛjeni fanga a ka fanga fanga fanga fanga suɲɛnen o de b'an da la o fanga in bɛna ban ala tɛmɛ a ko wulu welennen don bugɔ ka di n'i y'a ɲininka ko mun de bɛ anw yamaruya ka nin kɛ baasi tɛ o mali sɛbɛn kumabaw mali yɛrɛ wolosɛbɛnba n'an k'a ma ko constitution ale de ko ko ni fanga fɛn fɛn sigila an kunna anw malidenw kunna n'an ma fanga min suganti an ka wuli k'a kɛlɛ an ka wuli k'an ban ko anw ye hɔrɔndenw de ye anw ye hɔrɔnw de ye o de kosɔn ni fanga min sigira an kunna san kelen tɛ san fila tɛ fo san naani a dabɔla fɛn fɛn kama a ma sɔn k'a si bɔ a sira ma u nana k'u bɛna kalafili ɲuman kɛ ka tila k'a fɔ ko kalafili yɛrɛ tɛ kɛ bilen u bɛ ka jamana kɛ nɛmuruba ye ka bɛn u da ma o kosɔn o yamaruya kosɔn k'a fɔ an yamaruyalen don k'an ka hɔrɔnya sabati o yamaruya kosɔn anw yamaruyalen don ka fangabolo kura sigi jamana kɔ kan walasa ka jamana kisi walasa k'an yɛrɛ kisi k'an ka hɔrɔnya makara k'an ni fɛnɛ makara ka d'a kan bi sariya tɛ mali la laada tɛ mali la ko bɛɛ bɛ asimi sagoya de la a bɛ maaw minɛ a b'u datugu maaw bɛ sa a bolo a bɛ maaw gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ o t'anw danbe ye donc o hɔrɔnya in n'an ka hɔrɔnya dafalen don o kɔrɔ b'a yira o hɔrɔnya in fɛnɛ o kɛlɛ o fɛnɛ dagalen don an ye wa an b'o hɔrɔnya in kɛlɛ de la ka bɛɛ ka ka jamana ka hɔrɔnya segin a ma ka asimi ka jɔnyajuru ka bɔ maliden bɛɛ kan na an ka an ka sɔrɔ ka jɛmufanga ɲuman sigi an ka taa ɲɛfɛ n bɔra k'o de fɔ sisan n ko anw ka mun de bɛ anw yamaruya ka fangabolo sigi kɔfɛ a mali asimi ye ko bɛɛ bali mali kɔnɔ a ye partiw bali k'u ka baara kɛ jamanadenw bali k'u ka baara kɛ n'i ye kumana i bi u b'i bolo u b'i kunkolo don bɔrɔ kɔnɔ u bɛ tunu n'i ye u bɛ mɔgɔw minɛ u bɛ mɔgɔw datugu a ye partiw bɛɛ bali k'u ka baara la o dun partiw dagalen de don u k'u ka baara kɛ walasa a bɛ se k'a ka binkɛnɛjeni fanga in sinsin cogo min na o kɛlɛ o tɛ se ka kɛ fo jamana kɔfɛ o ye hɔrɔnya kɛlɛ de ye o tɛ se ka kɛ fo jamana kɔfɛ n'a y'a bali jamana kɔnɔ a tɛna se k'a bali jamana kɔfɛ o de kosɔn jamanaden maliden kologirinw an ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamana kɔfɛ a y'an filɛ ka ɲɛ dɛ an si tɛ politiki mɔgɔ kɔrɔ ye an si tɛ mɔgɔ nanbaratɔ ye an si tɛ yuruguyurugumɔgɔ ye a y'an filɛ ka ɲɛ dɛ a tɛ se k'a fɔ ko anw kelen kelenna si bɛ yen ko an ye fanga kɛ mali la k'an ye mɔgɔ yuruguyurugumɔgɔ ye an ye nin kɛ jamana kanu de kosɔn an ye nin kɛ ka da kan an dalen b'a la k'an ye hɔrɔnden de ye mɔgɔ si ma an minɛ ni mugu ni kisɛ ye maa si ka fanga tɛ boli an kan ni mugu ni kisɛ ye fanga bɛ boli an kan fanga min ni jamanadenw yɛrɛ y'a suganti ka kala fili k'a suganti o fanga de bɛ boli an kan o hɔrɔnya in an b'o kɛlɛ de la o de bɛ an yamaruya ka gouvernement sigi jamana kɔfɛ walasa ka jamana kisi ɔ an ye sɛbɛn in dilan n'i bɛ ko ko kɛ bɛnkan de kan ka y'a la n'i ye jama fara ɲɔgɔn kan janko jamana ko la maa kelen tɛ maa fila tɛ maa si ka tɔn ko tɛ maa si ka du kɔnɔ ko tɛ jamana ko de don n'i ye jamana fara ɲɔgɔn kan jamana maaw fara ɲɔgɔn kan fo sɛbɛn de ka ye aw la bɛnkan sɛbɛnna aw bɛ baara kɛ hukumu mun kɔnɔ anw ka wulikajɔ in daminɛ ne adama ne de nana n'a hakilila ye k'a ɲɛsin an ka tɔn maaw ma n'o ye an ka parti politiki ye bɛnbaw tiɲɛ tabaw bamanankan na tubabukan na ko dignitaire des institutions natives an ko a an ka mali bɔ bolo la n'o tɛ an bɛna kɛ asimi ka jɔn de ye binkɛnɛjeni fanga a bɛna sinsin ɔ n'an bɛ nin kɛ an ka taa maaw nɔfɛ an ka t'u nɔfɛ ni kan dɔ ye ni minnu jɛra n'o ye an n'o bɛ bɛn an ye sɛbɛn dilan k'a ci mɔgɔ kelen kelen bɛɛ ma tɔntigiw parti politikiw mɔgɔ yelekew k'a bɛɛ ka sɛbɛn ci i ma i yɛrɛ tɔgɔ la sɛbɛn hakililaw sɛbɛnnen don a kɔnɔ an bɛna baara kɛ hakilila min kan o de ye ka asimi ka fanga jugu k'a gɛn ka bɔ mali la fɔlɔ filanan ka na ni yɛlɛma kura ye mali la min bɛ na ni an ka laadala fanga dugulen fanga min bɛn'o sira ta ɔ o kosɔn sa sɛbɛn min kuma minnu tun b'o sɛbɛn kɔnɔ an y'o kuma de ta k'o kɛ bɛnkan ye a daminɛ la an ye gouvernement sigi ka parlement sigi ka da kan an tun kan k'o baara ninnu kɛ ka teliya an tilalen o la an ye charte in sɛbɛn n'o ye bɛnkan ye bɛnkan min fɛnɛ bɔra a ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ a bɔra sɛbɛn fɔlɔ min bɔra ka maaw wele ka na nin ko in na o sɛbɛn fɔlɔ in bɔra ni hakilila minnu ye an ye baara kɛ an ye an ye bɛnkan dilan ka bɛn o de ma a bɛnkan fɛnɛ jama ye ɲɔgɔn sɔrɔ parlement kɔnɔ n'o ye bulonba ye faso bulonba bɛn kɛra kan a donna ba la ale sɛbɛn de bɛ kɛ sababu ye sisan anw ka tunga fanga ye a bɛ taa sira min fɛ fanga bɛ koloso ɲɔgɔn na cogo min na fanga bɛɛ tanamako ye mun ye a ka baara ye mun ye a dan ye mun ye ale sɛbɛn in de b'o bɛɛ ɲɛfɔ n'an tun m'o sɛbɛn in dilan an tun tɛ se ka baara kɛ ka wasa balikuya balikuya baara o de kosɔn f'an tun ka sɛbɛn kɛ min b'a yira kow bɛna taa sira jumɛn fɛ a sɛbɛn in fɛnɛ a b'a yira an ka jamana an b'a fɛ ka kɛ cogo di sini o o kun kelennaw b'a kɔnɔ ka d'a kan an yɛrɛ ka fanga bolow ye a bɛ ka kalanso ɲɔgɔn na cogo min na ani a bɛ ka tagama cogo min na n'i y'o ta ka lajɛ o ye misaliya ye mali yɛrɛ an bɛna fɛ- an bɛna mali kɛ min ye sini o yɛrɛ misaliya ɲuman ye o ma o de kosɔn an ye nin sɛbɛn in dilan walasa sɛbɛn ka sɔrɔ an na hali ni jamana wɛrɛ minnu bɛ fara an kan ka an an dɛmɛ ka an lakodɔn u k'a dɔn sɛbɛn de b'an na u k'a dɔn an bɛ tagama cogo di an an ka ko bɛ boli sira jumɛn fɛ sɛbɛn in kun de y'o ye an t'a fɛ ka kalafili ko ka jamanatigi kura kalafili kɛ n'u ko ko élection présidentielle an t'a fɛ o ka kɛ mun na de an t'a fɛ o ka kɛ ani ka segin an ka eh, furancɛ fanga an ka eh, jamana wolosɛbɛn kɔrɔ ka segu- ka segin o ma ka da kan n'an seginna o ma bi ale de b'an jagoya an ka kalafili kɛ an ka ka- jamanatigi kalafili kɛ jamanatigi kalafili dun tɛ se ka jamana basigi a bɛ na ni balawuba ye jamana kɔnɔ hali sɔɔni sisan i bɛna a ye asimi bɛna o de fɔ ko ka an ka segin jamana wolosɛbɛn kɔrɔ in ma walima ale yɛrɛ ye kura min dilan an ka segin a bɛɛ ye kelen ye a kɔnɔfɛn bɛɛ ye kelen ye a bɛɛ ka laɲini ye ko ka jamana kɛ nɛmuruba ye ka bɛn maa kelen da ma ɔ o balawu min bɛ o basigibaliya min bɛ jamana kɔnɔ an tɛ se k'a fɔ ko an bɛna nin kɛlɛba in kɛ jamana kɔfɛ walasa ka jamana bɔ binkɛnɛjeni fanga kɔnɔ ka tila ka jamana bila o tabiya kelen kɔnɔ o de kosɔn an b'a fɛ ka sɛbɛn kura dilan an t'a fɛ jamanatigi ka sigi mali la bilen politikimɔgɔw fɛ an b'a fɛ jamanatigiya ka kɛ bonya baara ye a kana kɛ fangatigiya ye jamanatigiya fana a ka a ka a ka to jamanatigiw ma jamanatigi mugan ni kɔ de bɛ mali la olu de bɛ na jamanatigiya ta ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ san o san nka fangatigiya tɛ bilen fanga bulon ale bɛ siri jamana bulonba la ale o jamana bulonba de bɛna jamana minisiri wolonfila bɛɛ sigi wa minisiri bɛ kɛ wolonfila de foyi tɛ fara a kan ɔ an bɛna n'o yɛlɛma minnu ye o de kosɔn an banna k'an bɛ segin an ka wolosɛbɛn kɔrɔ ma ka da kan an an yɛrɛ an kofɔlen t'a kɔnɔ anw malidenw an kofɔlen tɛ sɛbɛn in kɔnɔ sɛbɛn in kɛlen don ka jamana kɛ nemuruba de ye ka bɛn dɔw da ma wa jamanatigi sigi fana ye ko ka jamanatigi sigi politigi mɔgɔw cɛla an y'o fana bɔ a sen na ka da kan jamana se ka basigi n'o ye bilen o politigi mɔgɔw sen b'a la mini eh, kɛlɛ kɛlɛkɛdenw ninnu sen b'a la fanga nege kosɔn u bɛ kɛlɛ bila u bɛ kɛlɛdaw bila u bɛ na fanga nɔfɛ jamanatigiya fanga nɔfɛ walasa o fɛn ninnu bɛɛ ka dabila ani minnu bɛ kalafili ŋanamu walasa u ka jamanatigiya sɔrɔ walasa an ka bɔ o fɛn ninnu bɛɛ kɔnɔ an ye jamanatigiya to jamanatigiw ma an ka laɲini ye mun ye an bɛna jamana bila hukumu kura jumɛn kɔnɔ wolosɛbɛn kura jumɛn de b'an an hami na ka sɛbɛn o wolosɛbɛn kura in an ka bulonba kɔnɔ an ka tungafɛ bulonba kɔnɔ n'o ye parleman ye an bɛ ka baara kɛ a kan ani tɔn tɔn minnu ka lasigi maaw b'a kɔnɔ an bɛɛ de bɛ ka baara kɛ a kan ni asimi fanga binna a bɛ kɛ sababu ye kalafili min bɛna kɛ ni bulon kura min bɛna sigi olu bɛ sɛbɛn sɔrɔ min b'u ka baara tɔ nɔgɔya o de kosɔn an bɛ ka mali wolosɛbɛn kura an bɛna baara dilanni daminɛ an ka bulon an ka bulonba kɔnɔ yan nɔ tunga fɛ baara tɛ jɔ ɔ o laɲini ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye an b'a fɛ ka mali sigi an ka dugulen fanga de ma an ka dugulen fanga kɔrɔ ye di bulon kɔnɔ fanga bulon kɔnɔ fanga kɔrɔ ye di bulonba n'o ye jamana ka ma jamanadenw ka wasadenw olu ka bulonba an b'o bulonba kɛ fila ye an b'o bulonba bon kɛ fila ye bon kelen jamanadenw ka wasadenw bɛ na yen nɔ bon filanan jamanatigi bɛɛ mali jamanatigi bɛɛ bɛ na yen nɔ olu bon fila olu de bɛ kɛ bulonba ye olu de bɛ mali sariya bɛɛ sigi laada bɛɛ ta wa olu de bɛ mali faama wolonfila fanga bulon gouvernement a maa wolonfila k'a suganti an bɛna n'o laɲini an bɛ ka na n'o laɲini ye a bɛ kɛ sababu ye mali jamanatigi jamanatigi ani jamana misɛnnin minnu bɛ mali kɔnɔ n'olu kɔ kɔ karila tubabu fɛ ka kɛ jamanaba kelen ka tila k'o kɛ nemuruba ye ka bɛn tubabukɛ da ma sisan tubabukɛ taara a ka lamɔden ninnu u bɛ u bɛ u ka jugu ni tubabukɛ yɛrɛ ye k'olu ka jamana kɛ nemuruba ye ka bɛn u da ma o jamana minnu kogo karila masina b'a la eh, n b'a fɔ cogo di masina b'a la kaso b'a la eh, kingi b'a la eh, segu b'a la ni jamana kɔrɔ ninnu u bɛɛ bɛ ka lafu bɛɛ bɛ ka lafu ka d'a kan fanga bɛɛ minɛnen don ka taa bamakɔ a tila k'o kɛ nemuruba ye ka bɛn maa kelen da ma an bɛna olu bɛɛ ka fanga segin u ma jamanatigiw kafotigiw dugutigiw an bɛna u bɛɛ ka mara segin u ma an bɛna mara kɛ kura ye an bɛna jamana yɛrɛ taabolo falen kosɛbɛ min bɛ na ni basigi ye min bɛ na ni bɛɛ b'i yɛrɛ ye bɛɛ b'i ka kan fɔ i sigiyɔrɔ la bɛɛ b'i ka yiriwa sabati i sigiyɔrɔ la yamaruya bɛɛ b'i bolo k'i ka baara kɛ k'i ka sigida ka fadenya yɛrɛ kɛ sigida tɔw fɛ walasa aw bɛ se ka fadenya cogo di an bɛ taa ɲɛ maa si ka fanga tɛ siri bamakɔ la bilen bamakɔ fanga walima jɔ yɔrɔ min bɛ suganti k'o kɛ fanga faba fanga ye o fanga o fanga bɛ sinsin ko kumaba kumaba dɔw de kan jamana misɛnninw tɛ se ka min kɛ an bɛn'o baaraba de kɛ o de bɛna kɛ sababu ye jamana bɛ segin a ka dugulen sira fɛ kabi kurukan fuga kabi eh, wagadu fanga kabi eh, eh, sɔngɔyi fanga an bɛna tali kɛ nin bɛɛ la walasa mali bɛ k'a yɛrɛ cogo di tubabu ka tile a tile bɛ ban a an ka eh, furancɛ fanga in k'a bɛna waati jumɛn ta a nin ye ɲininkali gɛlɛn ye dɛ a fɔlɔ ye min ye ɛɛ furancɛ fanga in min bɛ tunga fɛ furancɛ fanga ye kun kuntaala fila ye kuntaala fɔlɔ min bɛ tunga fɛ o bɛ ban ni pinginajɛni fanga binna ka bɔ mali la don min na n'o kɛra furancɛ fanga an ka fanga an ka fanga minnu bɛ tunga fɛ an bɛ na mali la a gouvernement bɛ na mali la u bɛ fɔlɔ ka baara min kɛ o ye kalafili de ye a gouvernement tɛ fanga fosi boli mali kan ni kalafili tɛ ka d'a kan ale ma suganti an y'a sigi tunga fɛ nka malidenw ma an suganti an y'a sigi tunga fɛ malidenw ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli de kosɔn pinginajɛni fanga bɛ ban cogo min na ni an nana jamana kɔnɔ an bɛ fɔlɔ ka min kɛ ka kalafili kɛ jamana jeliba bɛ yen ale tɛ bulonba dɔ b'an bolo kube dɔ b'an bolo ko jeliba kalafili koɲɛw b'olu de bolo wa kalafili min bɛ kɛ o ye sigi o ye kalafili kelen de ye n'o ye dugutigi eh, eh, depite kalafili ye o kalafili sigida bɛɛ de bɛ i ka kalafili ɲɛnabɔ maintenant secrétaire général du gouvernement n'o ye jamana ka jeliba ye jamana jeliba ale ka kubeda ale b'o kow kɔlɔsi olu b'o kow kunna n'an ye kalafili fɔlɔ in kɛ o la depite sugantilenw bɛ na wasaden sugantilenw bɛ na olu de bɛ na eh, jamana eh, fanga fanga kuraw sigi joona donc an bɛ sɔrɔ ka don fanga yamaruyalen kɔnɔ fanga sugantilen kɔnɔ fanga min fana bɛna yɛlɛma don jamana wolosɛbɛn kuraw la ka d'a kan wasaden minnu bɛ suganti olu ka bon ani jamanatigiw ka bon n'olu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛna wolosɛbɛn dilan donc o de y'an ka eh, laɲini ye a ah, ko yala ko an ka maa dɔ bɔra ok nin ye tiɲɛ ye eh, an ka minisiri min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don mali ni jamana wɛrɛ koɲɛw ma n'o ye mohamɛd ag amidu ye a y'a ɲini k'a bɛ fanga k'a bɛ fanga a bɛ fanga bila nka a sɛbɛn kan ka se ne yɛrɛ ma ne min bɛ eh, wasadenw ka bulon kunna ne de kan ka ne de kan ka taa n'a kuma ye bulon kɔnɔ eh, ka d'a kan bulon de ye minisiri ninnu bɛɛ suganti ni min bɛ bɔ a kuma bɛ na bulon de kɔnɔ n'a nana an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ nka anw ka gouvernement maaw u kɛlen don ka tɔɔrɔ bɛɛ de ta ka ɲɛsin an ma an n'an somaw o de kosɔn o juguya n'o gɛrɛntɛ kosɔn kuma dɔw la a bɛ jigin dɔw kɔnɔ k'a fɔ yala n tɛ bɔ fɔlɔ wa ka da a kan juguya min b'u kan dɛgun min bɛ ka ɲini ɲɛsin u ma dɔw bɛ yen nɔ u somaw bɛ minɛ dɔw bɛ yen nɔ u somaw bɛ tunu fɛn sugu bɛɛ bɛ kɛ a fɔ a fɔ kun tɛ ka aw aw aw aw siran ka na dɛ nka o de kosɔn kuma dɔw la a bɛ diya dɔw ɲɛna k'a fɔ u bɛ bɔ nka an ye fɛɛrɛ min sɔrɔ o la maa caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ an ka wasabulon kɔnɔ ani minnu bɛ gouvernement kɔnɔ ani minnu bɛna le ni an tɛ olu tɔgɔ bɔ olu tɔgɔ bɛ to gindo la walasa gɛlɛya sugu min filɛ nin ye n'o ye mohamɛdi sɔrɔ ani n'o bɛ n'o y'an caman sɔrɔ o bɛ nɔgɔya o kana na an ka maa kuraw sɔrɔ i bɛ don gouvernement kɔnɔ i se ye baara min ye i b'a kɛ i bɛ don wasabulon kɔnɔ nka i tɔgɔ bɛ to gindo la aw ka tɔn fana tɔgɔ bɛ to gundo la an bɛn'o baaraw de kɛ aa ko yala tɔn tɔnw caman farala an kan wa politiki tɔn ni jamana tɔn tɔn yɛlɛkɛw a caman de farala an kan nka bi n y'a f'i ye cogo min na jamana bɛ cogo min na ni maa o maa y'i kan bɔ jamana kɔnɔ k'e ni an bɛ ɲɔgɔn fɛ k'e asimi ko fanga min sigira jamana kɔfɛ k'e b'o de lakodɔn k'e b'o de lafasa u bɛ dankari k'i ka maaya i ka maaya la bi tile in na o de kosɔn tɔn bɛɛ b'an kɔ tɔn bɛɛ b'an kɔ nka an tɛ se ka fɛn fɔ maa ye fɔlɔ yala jamana b'an lakodɔn wa a ani jamana caman kɔni ye kumaɲɔgɔnyaw daminɛ nka baara in a bɛ waati ta dɛ kuntagala jan a bɛ kuntagala dɔɔni ta yanni baaraw ka sigi sen kan anw fɛnɛ filɛ nin ye an ka gouvernement mɔgɔw ani an ka wasadenw an bɛ jamana caman de la an bɛ baara kɛ eh, intɛrinɛti de sanfɛ an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ tɔnsigiw ni fɛnw bɛɛ kɛ eh, subahana mansinw de sanfɛ o baaraw ka suma ani dugutagaw bɛ yen nɔ minnu bolodala nka jamana caman bɛ yen nɔ an n'u bɛna baara kɛ ka wasa jamana fosi de ma i kɔ don an na fɔlɔ aa k'an ye wulikajɔba dɔ boloda ɛɛ nin kalo in na a fɔ jumadon tɛ wa nin kalo in juin kalo tile mugan ani seegin an ye wulikajɔba dɔ boloda an b'a fɛ malidenw a ka bɔ a ka muruti a ka bɔ aw ka muruti aw dakan tɛ binkɛnɛjeni fanga ye maa si ma aw minɛ kɛlɛ daga la aa kuma laban min bɛ n fɛ k'a fɔ o de ye eh, limanaw an malidenɲɔgɔnw an sinjiw an balimaw a ye fara an kan anw ye gouvernement sigi jamana kɔ kan an ye aw dɔ de ye a y'an filɛ ka ɲɛ dɛ anw ye aw dɔ de ye anw ye turew ye kasɔnkew eh, tarawelew taliw sisew an ye aw balimaw de ye konew an ye nin sigi walasa k'aw bɔ eh, fanga jugu fanga jugu daga de wuli ka bɔ aw da la eh, a y'a ɲini ka an ka kunnafoniw sɔrɔ a y'a ɲini réseaux sociaux kan a b'an ka bɔlɔlɔ siraw kan a b'an ka kunnafoniw sɔrɔ a b'an ka a b'an ka a b'an a bɛ se k'an lafasa a bɛ se k'an dɛmɛ an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan mali ka kan ni yɛrɛmahɔrɔnya min ye an k'o di mali ma a kana fɔ ko anw ye mɔgɔ fililenw de ye walima anw ye mɔgɔ yuruguyurugubagatɔw de ye an ye aw dɔ de ye anw tɛ mɔgɔ ye maa ye mɔgɔ minnu sara ka na bila jamana juguya la o tɛ anw ye a y'an filɛ ka ɲɛ dɛ o tɛ anw ye a ma deli ka an ye yuruguyurugu ko la wa a tɛna an y'a la n'a y'an y'a la a y'an hakili jigin an t'o la a y'an filɛ ka ɲɛ dɛ anw ye jamanaden ɲumanw de ye minnu b'a fɛ ka jamana ka bɔ yuruguyurugumɔgɔw bolo kelen ka bɔ fangazonw bolo fila ka bɔ fadento dunnaw bolo saba ka na ni yɛlɛma kura ye yɛlɛma min b'a to fanga tɛ se ka tila aw jamanadenw na bilen fo ka min kɛ yɛlɛma min b'a to jamana bɛ basigi yɛlɛma min b'a to jamana sigida fosi tɛ siri bamakokaw la bilen walima bamako fanga la bilen faama la bilen walasa ka yiriwa walasa ka basigi walasa ka a ka kanw fɔ k'u ka kubedaw sigi k'u ka jamana sɔrɔw yiriwa o tɛna kɛ bilen an bɛna n'o laɲiniw ye n b'o fɔ aw ɲɛna k'a gɛlɛya a kana ninnu ka manamanakanw lamɛn k'a fɔ ko anw ye yuruguyurugumɔgɔw de ye k'anw ye tubabu de b'anw sara karisa de b'anw sara jamana in de b'an kɔkɔrɔ nin bɛɛ ye manamanakan de ye a ye fara an kan n'an b'a fara an kan ninnu ye nkalon caman de tigɛ aw ye walasa ka binkɛnɛjeni fanga ta k'a ɲɛsin k'a siri k'a gɛlɛya aw ma a daminɛ na a tun ka di aw ye a tun ka di an bɛɛ ye ko yɛlɛma donna jamana kɔnɔ a sera yɔrɔ min ma n'an ma tɛgɛrɛ fɔ n'an ko k'an tɛ tɛgɛrɛ an bɛ tɛgɛrɛ fɔ diyagoya de la ninnu fɛ n'i ma tɛgɛrɛ fɔ i bɛ minɛ k'i kunkolo don bɔrɔ kɔnɔ aw ye hɔrɔndenw de ye an man kan n'o ye dɛ a kana ninnu ka nkalonnkalonkanw lamɛn u ye nkalonba de tigɛ mɔgɔw ye u ma layidu fosi dafa dafa ka an ni bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn ma ka an yɛrɛ dama kɔ don ɲɔgɔn ma ka dɔw kɛ fasoden ɲuman ye ka dɔw kɛ fasoden jugu ye n'an ma wuli k'o kɛlɛ in kɛ an ka jamana ko a bantɔ de filɛ nin dɛ a ye fara gouvernement kan gouvernement min sigira jamana kɔ kan walasa ka jamana in bɔ bolo la hakɛto b'a la aw folen don